Tá sé an-deacair labhairt faoin spioradáltacht Cheilteach mar is cleachtadh é agus tá sé cosúil le cur ceist ar dhuine cé thú. Tá bealach, na mílte bealach éagsúla chun é a chur in iúl. Is dócha tá ár scéalaíocht agus ár béaloideas an tslí is mó agus an eolas. is mó atá againn chun dul ar ais i dtreo ár dúchas. Má bhí aon duine anseo ar maidin ag éisteacht le Carol, bhí sí ag labhairt faoi athfhiainiú agus sé an rud féin really i ndáiríre. Bíonn muid ag labhairt leis na spioraid, spiorad an talún, spiorad an áit seo ach d'you know is daoine muidne agus is páirt, Den nádúr muid, tá muid ag obair leis na dúil atá againn le tine, le huisce, leis an aer. So, seachas labhairt libh ar dtús, tá mé chun ciorcal a oscailt sa slí a déanaimse nuair atá mé i mo lóiste fhéin agus sin. Bíonn muid ag oscailt ciorcal chun a spás a chruthú ionas gur féidir le daoine teacht isteach agus just fháil compordach iontu féin is dócha. Sin an fáth go bhfuil sé deacair labhairt faoi mar nuair a mbíonn daoine ag cur ceist orm conas is féidir liom níos mó de seo a dhéanamh tá mé ag iarraidh dóibh fháil amach as a mheabhair agus tar ar ais chuig a gcorpanna fhéin agus just bheith ina chorp fhéin like bheith ag análú go domhain agus just saghas aithne a chur acu fhéin mar tá muid go léir like b'fhéidir ag faire amach an t-am ar fad agus cad atá ag tarlú mórthimpeall orainn ach má smaoiníonn tú air má tá muidne cosúil le na crainn cad atá ag tarlú sna fréamhacha atá againn. Mar so cad iad na gifts atá againn féin, conas is féidir linn seasamh sa domhan agus saghas lonrú? So just osclóidh mé an ciorcal ar dtús agus is féidir libh fheiscint conas mar you know chuir muid fáilte roimh na treoracha agus na sí, rudaí mar sin. Beidh sé saghas deacair. ag déanamh é le microphone ach déanfaidh mé mo dhícheall so tá an tuaisceart an bealach seo Cuirim fáilte roimh anamacha an Tuaisceart. Spiorad an Cailleach. Spiorad ár shinsear. Tar le bhur mbeannachtaí. Tar le bhur bhfios. Tar, cumhacht agus cosaint an Lia Fáil. Tar agus fáilte. Spiorad agus Anam an Aeir, Anam na hÉan, Anam an Grian ag éirí, Anam na Gaoithe. Fáilte roimh an Aisling Geal. Fáilte roimh Claíomh Nuada. tar agus fáilte. Tar, anam an deisceart, anam na tine, an tine geal, anam an cruthaíocht. Anam an paisean. Tar, spiorad Lú. Dia na gréine. Tar, spiorad Bríd. Bean leighis. Tar isteach linn, tar agus fáilte. Tar, Anam an iarthair. Anam na huisce is na farraige. Anam na tobair geal.

Glac anáil liomsa. Tá muid ceann amháin in éineacht leis an talamh torthúil faoi cos againn. Ceann mar aon leis na spéir atá os ár gcionn. agus ceann leis na farraige atá mórthimpeall orainn. Fáilte roimh bheannachtaí an chré, an spéir agus na farraige. Bhí mé, nuair a bhí mé ag smaoineamh ar cad le rá inniu, bhí mé ag smaoineamh ar rud, Actually Rossa chuir tusa post suas cúpla bhliain ó shin em ag lá Lá an Afraic agus just is sliocht é em ag an am bhí mé ag cabhair le mo sheanathair bhí mé ag clóscríobh i gcomhair leabhar a bhí á chur in inniúint em aige ar an nGorta Mór agus just tá sliocht as rud em a dúirt Lord Mulcahy bhí sé ag labhairt eh i bParlaimint an Ríocht Aonaithe. Agus dúirt sé, chuir mise Gaeilge leis so b'fhéidir nach bhfuil sé i gceart ach ehm. tá mé tar éis taisteal go fíorleathan timpeall an Afraic, níl duine ar bith feicthe agamsa gur bacach nó gadaithe iad. Is é dochreidte an méid saibhreas atá anseo, na bunluachanna atá acu. Daoine uaisle iad. Ní cheapaim go mbeidh muid riamh in ann concas a dhéanamh orthu mura mbrisfimid dhroim an náisiúin seo. Tá oidhreacht saibhir spioradáltacht agus cultúrtha a leithead nach fhaca mé cheana. Más féidir linn cur in iúl go bhfuil caighdeán níos uaisle agus níos fearr ag chuile rud a thagann uainn ó Shasana, níos fearr seachas a gcultúr agus a n-oideas seanda féin, brisimid a féin-mhuinín agus. cultúr dúchasach agus beidh siad mar náisiún faoi chois againn mar atá muid ag iarraidh. Agus an rud atá mé ag rá faoi bheith ag clóscríobh an leabhar faoin famine, tá an rud díreach céanna a bhí ag tarlú anseo le Trevelyan, like, bhuel, ar fud na háite. Ach meas, meas tú, like, má chuireann tú in iúl go duine go rud éigin nach bhfuil sé chomh, chomh maith is atá sé, d'you know, briseann tú spiorad duine. Just nuair a bhí an, em, fear a bhí ag labhairt, eh, roimh mise, bhí sé ag rá, má chreideann tú i rud éigin, is féidir leat é a dhéanamh, muna chreideann tú, ní riamh déanfaidh tú é. So má, má, má mbíonn daoine ag teacht isteach chugam agus. Bíonn tú ag éisteacht leis na scéalta atá siad ag inste agus a lán den am bíonn siad ag rá 'ah, ní féidir liom é dhéanamh'. Agus tá tú ag rá 'like, cén fáth nach féidir? Má deireann tú é sin leat féin ní riamh tógfaidh tú na coiscéim a thógfadh ar an mbealach thú ansin. Just even fiú leis an teanga, do you know, an rud atá ag. Dúirt siad go raibh gach rud a bhí siadsan ag tabhairt isteach, go raibh sé níos fearr agus go bhfuil sé níos oiriúnaí don bhealach a bhí siad ag iarraidh cruthú agus saghas na gnóthanna a bhí siad ag cruthú. Ach má tagann muid ar ais chugainn féin agus. na rudaí a bhí comhair le brá an ionannacht cad iad na rudaí atá riachtanach dúinn like tá bia ag teastáil tá uisce ag teastáil tá dídean le cur like tharainn aon rud eile you know is cuma faoi faoi really like an gaol a déanann muid idir an nádúr idir like idir muid féin sin na rudaí atá tábhachtach um. Bhí mé ag iarraidh úllaí a bhailiú chun tabhairt amach anseo mar tá muid i lár i bhféilire na bliana, tá muid i lár Lúnasa agus cónocht an Fhómhair agus rud éigin deas is féidir linn é a dhéanamh ná má tá úll b'fhéidir i do lámh, tá seo rud atá. tar éis an torthúlacht an chré do you know tá sé againn. Nuair atá muid á ithe, is féidir linn smaoineamh ar conas atá muid chun an fuinneamh seo a úsáid chun cad atá muidne ag iarraidh cur i gcrích. Tá síolta i lár an úll. So cad atá cá bhfuil tú chun na síolta a chur i do shaol mar just bíonn fhios agat féin like nuair atá tú ag obair like just is féidir le do am go léir dul amú muna muna cuireann tú muna muna bhfuil bhfuil kind of slí éigin kind of yeah ach má má tógann tú an am agus you know tógáil go domhain ionat féin conas atá mé ag iarraidh bheith sa domhan cad a bhfuil mé ag iarraidh cur i gcrích is you know sin na coiscéim atá tú ag tógáil ach ní raibh mé in ann teacht ar úll Éireannach ar chor ar bith sna h-ollmhargaí. Do you know, tá 'fhios agam go bhfuil na margaidh feirmeora ach bhí sin ag oscailt tar éis go raibh muid ag teacht síos anseo, tá ceannaithe. Em, do you know, ach sna h-ollmhargaidh tá úll ón Fhrainc, ón New Zealand, ón Brazil, like ní déanann sé ciall. So, like so leis an spioradáltacht, like tá cultúr, Tá lán againn féin cultúr torthúil agus tá sé sna scéalta atá againn. Bhí ceiliúradh Lúnasa ag cara liom thíos i gCill Chainnigh agus bhí mé ag tiomáint síos agus sa charr chuir sí glaoch orm agus dúirt sí an mbeifeása mar Macha sa searmanas a bheidh againn, ní bheidh aon script againn, em, just, ach beidh tú grand, like. so bhí muid ag, eh, bhí muid ag lár an tsearmanais agus em, em, just nuair atá tú láithreach an a tain, tagann rudaí isteach agus nuair a bhí mé ag labhairt mar Macha tháinig sí isteach agus dúirt mar bhí ní raibh is- ní raibh mé cinnte cén fáth ag an am sin bhí sí ag iarraidh Macha a thabhairt isteach mar bhí muid ag labhairt faoi Lú agus Tailtiu de ghnáth ag an am sin. Ach dúirt sí, An bhfuil an scéal ar eolas agaibh faoi Macha? Bhí sí ag tnúth le leanbh, bean sí sa tuaisceart. a bhí ann agus a fear céile, bhí sé kind of boasting leis an Rí go raibh a bean chéile an duine is tapúla, is áille san áit agus dúirt sé ok, tógaigí, tabhair í anseo agus feicfimid. Agus tháinig sí chuig an áit suas in Eamhain Macha agus dúirt sí ní féidir liom rith, tá mé, d'you know, Tá mé ag tnúth le leanbh, tá siad chun teacht aon lá anois. Em. agus dúirt siad, no, is cuma linn, just, just déan é. Agus bhí sí ag radharc timpeall agus bhí sí ag rá, d'you know, nach mbeidh ceann díobh a seasfaidh domsa. D'you know, tháinig gach duine dhíobh isteach sa domhan seo ó bhroinn máthar éigin. Agus níor sheas aon duine di. So rinne sí an rás. bhuaigh sí é, bhí an cúpla aici agus just chuir sí geas ar na daoine sa Tuaisceart d'you know nuair a bhí siadsan d'you know nuair a bhí rudaí saghas ag dul d'you know nuair a bhí saghas war nó rud éigin ag teacht go mbeidh siadsan, go dtiocfadh na pianta a bhí aici san ócáid sin agus ansin na scéalta atá agat faoi Chú Chulainn gach rud. Ach ar an lá seo tháinig sí isteach chugam agus dúirt sí, 'Ní féidir libh an méid sin a thógaint ón talamh agus gan rudaí a thabhairt ar ais. So cad iad na rudaí atá sibh chun tabhairt ar ais? Like ní féidir liomsa tabhairt agus tabhairt agus do you know mo fuinneamh fhéin, Agus, do you know, gan aon rud, dochar atá chun tarlúinte, agus is féidir linn, do you know, breathnú ar an Amazon, tá sibh trí thine, tá ár Taoiseach féin saghas ag rá ní féidir libh é sin a dhéanamh, tá na crainnte an-tábhachtach. Ach anseo, like, tá tú ag siúl síos na bóithre ó, well, ó mise, tá mise i nDún Laoghaire go dtí Baile Átha Cliath, agus tá ribbons dearg ar na crainnte go léir, atá siad chun, tógáil síos, chun níos mó trácht a chur ar na bóithre, caithfidh muid féachaint mórthimpeall orainn agus rá like níl aon rud like tá amhrán ann caithfidh muid déanamh cad a dhéanfaidh muid feasta gan adhmad kind of cad a dhéanfaidh muid feasta má chuireann muid saghas bruscar isteach sna haibhneacha agus sin an rud atá i gceist le spioradáltacht má tá tá muid ag amharc ar an talamh mar rud naofa mar rud bheannaithe, ní dhéanann sibh na rudaí sin. Má tá muidne ag breathnú orainn féin mar go bhfuil muid beannaithe, bíonn muid ag tógáilt aire dúinn féin, aire do na daoine atá mórthimpeall orainn. Mar tá muidne beo, tá an chré beo, na rudaí atá agamsa anseo. you know leis an tuaisceart bímid you know bímid ag labhairt faoin faoin chré agus faoi na clocha agus an cuimhneachán atá acu fuair mé an ceann seo cúpla seachtain ó shin um, i leabhar de chuid Michael Collins a scríobh Piaras Béaslaí bhí sé ag ag labhairt faoi um, Michael Collins ag tógáil suas agus na scéalta a bhí á rá acu síos i gCorcaigh agus bhí siad ag labhairt faoi áit darb ainm Carraig Clíodhna. So bhí mise síos ann agus tháinig mé air agus bhí mé saghas ag dreapadh ar an gcloch agus tháinig an píosa seo amach agus breathnaíonn sé cosúil le hÉirinn. Oh yeah. Ach you know, rud mar seo, má, má chuireann tú ord ar rud, like, tógann tú aire faoi, do you know, em, tá uisce agamsa anseo, em, uisce uaidh an tobar bheannaithe, eh, tobar Segais, áit ina thógadh an, em, Bradán Feasa, em, tá sé síos áit éigin i gCill Dara. agus áit éigin you know deirtear gur fhás kind of naoi gcrann hazel ann agus gur thitfeadh na cnónna agus gur ith an bradán iad agus gur ith sé cúig cinn agus sé na cúig na cúig senses atá againn so más spiorad muid sa domhan, conas a mbíonn muid ag déanamh nasc leis ár dtimpeallacht. Déanann muid é leis na rudaí is féidir linn ár lámh a chur air, lenár guthanna féin, na rudaí atá muid ag tógáil isteach, an bia, na fuaimeanna, sin. Sin an tslí a chuir muid eolas ar an domhan. Just an tine go léir bhí Carol ag labhairt faoi níos luaithe. Just an fheoil. Like mar daoine toisc go raibh tine ann bhí siad in ann cócaireacht a dhéanamh chun teas a thabhairt dóibh. Ach dúinn féin cad is brí leis? Like. cad é an tine atá ionat féin? d'you know na na paisiúin cad a like i do bhoilgín féin like cad is féidir leat cruthú like so like mná a mbíonn torthúil agus is féidir leo leanbh a cruthú dúinn féin go léir fear nó nó nó ban. Má thugann aon rud, aon duine ingredients duit, cad atá tusa chun cur amach leis? Mar tá do spiorad fhéin agat. So nuair a chuireann daoine ceist orainn like conas a dhéanann tú é or conas a siúlann tú an bealach seo, níl freagra amháin ann mar má tá tú ag siúl slí a bhfuil. tógtha cheana féin, ní do shlí féin é. Caithfidh tú saghas tochailt ionat féin, like má smaoiníonn tú gur pluais é seo do chorp, do you know, tochailt ann, cad atá istigh ann. Do you know, bhí Carol ag rá chomh maith, bíonn muid, ní bíonn muid ag éisteacht chun cloisint, bíonn muid ag éisteacht chun freagra a thabhairt. Agus seo, like, domsa ar aon nós, an spioradáltacht, sin an, an rud, like, ag teacht isteach, teacht ar ais ionainn fhéin, ag teacht ar ais chuig an domhan fhéin, em, d'you know, agus istigh inár cumhacht fhéin, mar tá an-chuid cumhacht againn má chreideann muid ann, em, agus is féidir linn difríocht a dhéanamh, like, fiú leis, leis an rud seo le Rossa. Just smaoineamh a bhí sé agus dúirt deartháir leat uair amháin domsa go raibh do athair ag rá d'you know just déan é, má tá smaoineamh agat d'you know is féidir leis like bheith ag rith timpeall do cheann ach ní riamh déanfar aon rud leis muna déanann tú an rud chun é a chur i gcrích. D'you know just tógann sé duine amháin. chun smaoineamh agus ansin tagann daoine eile isteach, breathnaigh ar Greta, you know, cailín óg í, you know, agus an méid tionchair a mbíonn aici sa domhan. So is féidir linn go léir ár cuid féin a dhéanamh ach just má tagann sé uainn like, uainn, like, so mar bhí mé ag rá Má tá muid cosúil le crainn, cad atá ag tarlú ionainn fhéin sna fréamhacha mar má tochlaíonn tú síos go domhain, just bíonn tú ag lonradh sa domhan. So, bhuel sin an am, b'fhéidir is dócha linn. So just mar a mbíonn muid ag tabhairt fáilte do na dúile agus na fuinnimh go léir isteach, just gabhann muid fáilte or gabhann muid buíochas astu bheith anseo agus just dúnfaidh mé an ciorcal gabhann buíochas do, beannachtaí spiorad na háite.